mana due to na oyibo abatagokwa n'ihe a usoro kịta a sị na ndị ntorobịa anyị amaghịzi ka esi asụ asụsụ Igbo na asụsụ Igbo bụ asụsụ na-alaghachizi azụ kedu ihe na-ebute nke a kedu ndị o si n'aka ka anyị ga mata ndị bụ ibu isi sekpụ ntị banyere nlaghachi azụ asụsụ Igbo na-alaghachi n'ụwa anyị tata ọ bụ na a sị m m kwube ndị o si n'aka bụ ndị nkụzi nke ịbụọ bụkwa ndị ọchịchị ka o sikwa n'aka a na-esi n'ụlọ mara mma wee pụwa n'ama mana ọ bụrụ na a nata n'ụlọ nne na nna na-asụrụ ụmụ ha igbo e ruzie n'ụlọ akwụkwọ onye nkụzi a na-asụzi oyibo ee mgbe nwatakịrị nataziri n'ụlọ ị na-asụrụ ya igbo ọ na-asụrụ gị oyibo ọ dị ka nwa m nke ikpeazụ m na-asụrụ ya igbo ọ na-asụrụ m oyibo ọ bụrụ gịnị ihe a na-akụziri ya n'ụlọ akwụkwọ ị fụghị ya mana ọ bụrụ na na ndị nkụzi na-akụzi mana nwa m nwoke ahụ na-asụ Igbo na-asụkwa oyibo mana due to na oyibo abatagokwa n'ihe a usoro kịta oyibo abatagokwa ya bụ ihe ihe ọ na ọ na-afịa anyị niile a nke a gosiri na ihe dị be oke dịkwa be ngwere igbo mara mma nke ukwuu hmm, ka anyị hafụ irefu na asụsụ igbo
anyị anụghị ya n'ọnụ onye nne ka ọ bụ i kirie ya ị ga-ama na nne kwuzu akwuzu maka ese biko ọ bụrụ na ị na-agafe n'ihu IMT Campus 2 gbaa mbọ ka ị kpọtụrụ mummy anyị a ihe ọ na-esikwa bụ a na-eri a na-amịcha aka gbaa mbọ ka ị bịa n'ọdụ ahịa ya bịa zụrụ ihe ị ga-eri maka na agụụ gara achọkwa ịchụpụta ndị mmadụ ụkwụ n'ama mana Chineke agaghị ekwe maka na anyị nwere osi ite n'ihu IMT Campus 2 ihe anyị jụrụ maka ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa adịghị asụzi Igbo ọfụma ọ dị ụzọ ịtọ m ga-akọwa one o si na ndị nne na nna bi na township ha abịa na-asụrụ ụmụaka ha oyibo hafụ asụsụ igbo na asụsụ be ha ha kwesịrị ịdị na-asụ two o si na ụmụ student abịa na school ụmụ akwụkwọ a na-asụrụ ụmụ akwụkwọ ibe ha oyibo instead of ịdị na-asụrụ ha asụsụ igbo ka ha nwee ike na-amatakwa na ha bụ ndị igbo na-asụkwa igbo ahụ to ntorobịa toro na-amahụ ka esi asụ asụsụ igbo mana ọ nne na nna ya mere ya ha mụrụ ya wee na-asụrụ ya go come you see take indomie take eh, ihe a all these things mee ya ọ maghịzi ka esi asụ
a sị na ndị ntorobịa amaghịzi ka esi asụ asụsụ Igbo kedu ndị anyị ga-atụ ụta ọ nne na nna ka anyị ga-atụ ụta ka ọ ụlọ akwụkwọ ka anyị ga-atụ ụta ka ọ ọha obodo kedu ndị bụ isi sekpu ntị na nlaghachi azụ asụsụ Igbo na-alaghachi
ihe bụ butere na ụmụ okorobịa amarazi asụ asụsụ Igbo nke izizi bụ na o si n'ezinụlọ n'aka nne na nna o si n'aka nne na nna pụta ọ banye n'aka ndị gọọmenti ndị na-afụ maka ụlọ akwụkwọ maka na skuul ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ada edezi edemede igbo so ebe a ka o si o sikwe ọ bụghị sọọsọ na ebe a o sikwe na ebe a ọ bakwa na ụlọ nzukọ ụlọ ụka o so n'ihe mere ụmụ okorobịa be anyị na ụmụ agbọghọ ada asụzi asụsụ Igbo ọfụma ya ihe ọ na-akọwara anyị bụ na ọ bụghị naanị mmadụ atọ ahụ anyị rụtụrụ aka bụ isi sekpu ntị na o metụtara ma okeke ma okafọ kedu ihe i nwe ike ịgwa ndị ntorobịa na-ekiri ihe nlele a ihe m nwere ike ịgwa ụmụ okorobịa na-ekiri ihe nlele a onye ọbụla gbawa mbọ ka ọ mara asụsụ be nna ya asụ ọ bụghị sọọsọ central igbo ma asụsụ be nne gị ya olu ndị eh, olu eji mara ndị ọ dị mkpa ka gị bụ nwa okorobịa gị bụ nwa agbọghọbịa mara ya bụ asụsụ asụ nke ọma daalụ imela